a Bushiri ndi mkazi wake Mary Bushiri. Takhalani pompo chifukwa tikhale tikukambirana nkhani imeneyi kuti kodi nkhani zake zikuyenda motani. Koma tisanafike kukambiranako, tandipatsani kanthawi pang'ono kuti ndingowerenga post imene yalembedwa pa Zodiak Online dzulodzuloli. Eyeyi, tikukambatu kuti Bushiri ndithu ali chimwemwe kuphatikizaponso ndi Amalawi ambiri makamaka pa zomwe zamuchitikira. Koma tisanafike kumeneko. Tapangani subscribe monga mwamwambo monga mmene tichitira pamudzi pano e, timachitatu zimenezi kuti tonse tizitha kuyendera limodzi. Tapangani subscribe, auzani anzanu kuti auze anzawo kuti pamalo pamene pakuyenera kupezeka nkhani zosiyanasiyana ndi pa Dreams Media. Ndisathe nthawi komanso ndisakuonongereni mabando anu mwachanguchangu, tiyeni tiwerengeni ndithu post imeneyi akuti bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe lagamula kuti chigamulo cha khoti laling'ono choti Mneneri Shepherd Prophet ndi mkazi wake Mary awatumize ku South Africa kuti akayankhe milandu sichinali choyenera. Jaji Mzonde Mvula wati popereka chigamulo khoti la Magistrate silinayang'ane za mavuto omwe awiriwa amakumana nawo kuchokera kwa apolisi mdera la Gauteng ku South Africa. A Mvula ati chigamulo choyambacho sinayang'anenso mbali zonse za mlandu ponena ponena Bushiri ndi mkazi wawo sanawapatse mwayi oti afotokoze mbali yawo kapenanso kupereka umboni wawo. Mneneri wa March sorry, m'mwezi wa March mchaka chino, Awiriwa anachita apilu chigamulo cha bwalo la milandu la Magistrate ku Lilongwe chomwe chinati akuyenera kutumizidwa ku South Africa kuti akayankhe milandu. Boma la South Africa limafuna Mneneri Shepherd Bushiri komanso mkazi wawo a Mary kuti akayankhe milandu mdzikolo monga yochita zachinyengo komanso kuzembetsa ndalama. Nkhani yake ikukambika motero, nkhani yake yafotokozeredwa motero, nkhani yake yalembedwa motero. Tiyeni tingobwerera mmbuyo pang'ono kuti tikhalebe ndithu ndi ka introduction komveka bwino kuti kodi zinthu zake zikuchokera pati. Monga tonse tikudziwa kuti Prophet Shepherd Bushiri wakhala ndithu nthawi yayitali ali mdziko lija la South Africa kutumikira komanso kuchita zinthu zosiyanasiyana. Kumene kujatu ndithu iyeyu anachita zitukuko zambiri. Zimamveka kuti anamanga mayunivesite, maakadame komanso anadzala mabizinesi ochuluka amene amathandiza dziko limeneli la South Africa. Ndipo ali kumene kuja kunapezeka kuti kunayamba kuvumbuluka milandu yosiyanasiyana imene amamuganizira kuti adapalamula. Milandu. Ina inali monga kuzembaitsa ndalama komanso kuchita zinthu zachinyengo. Pa Chingerezi amati money laundering ndi zinthu zina. Kumeneku ndithu nkhani idayamba kulowa pa khoti. Akhala akuyendera ku khoti koma chifukwa dziko limeneli uh, zochitika zake zimakhala zodabwitsa zopanda ndithu ndondomeko. Uchigawenga udachuluka, Prophet Shepherd Bushiri moyo wake udali pa chiopsezo. Anthu amasaka moyo wake Anthu amasaka mtima wake. Anthu amafunitsitsa ndithu mkulu ameneyu atafa kumeneko. Kuphatikizapo apolisi a m'dzikoli ankafuna ndithu kuti amuchite chipongwe, a makamaka pofuna kuchotsa moyo wake. Zimenezi zidapangitsa kuti Bushiri achite chothawa m'dziko la South Africa. Koma iyeyu adalandidwa chuma chake chonse chimene chidadzalidwa mu dziko limeneli. Atabwera kuno ku Malawi, milandu yake sidathe chifukwa milanduyi imazengedwanso kuno ku Malawi kotero kuti makhoti akhalanso ndithu akuyenda ups and down kuona kuti kodi nkhani yake angaiyendetse motani kufikira pomwe adagamulidwa kuti Bushiri akuyenera kuti abwerereso ku dziko la South Africa kumene akuyenera kuti akapitilize kuyankha milandu yake. Zimenezitu zidapereka nkhawa komanso chiopsezo kwa anthu ochuluka kuphatikizapo Bushiri ndi mkazi wake potsatira kunena kuti kumeneku moyo wake udali pachiopsezo ndi kale chitetezo chidali chochepa zimamveka kuti adazinzapo zipolopolo zingapo zochokera kwa anthu ofuna kuchotsa moyo wake ndiye iyeyu ndithu amanena kuti ayi dziko limeneli likuti ndibwerereko ndikuti sindikabwerako wamoyo Inde ndikukayankha milandu komano vuto ndilonena kuti anthu akungofunako moyo wanga mwina mulanduwo usanathe anthu akhoza kukhala kuti andichita kanyenya ee andikazingakazinga andiveka zipolopolo komanso kundichita zinthu zoopsa kotero kuti khoti litalamula kuti mkulu ameneyu Bushiri Prophet Shepherd abwerereso mu, mu, mu, ah, mdziko limeneli la South Africa Iwowa kuphatikizapo ndi maloya awo anakamang'ala ku bwalo lalikulu e, bwalo lija amati la Sipulimu, bwalo lalikulu ndithu pa dziko lonse lapansi kuti mulandu ukakanika kumveka kumeneko basi muzingoyembekezera tsiku la chiweruzo pomwe woweruza omaliza Namalenga adzagamule zonsezo. Iyeyu ndithu atakamang'ala ku bwalo kumeneku zapezeka kuti bwalo limeneli lanena kuti ayi bwalo laling'ono la Magistrate lomwe lidagamula kunena kuti Prophet Shepherd Bushiri abwerere mu mzinda I mean ma mdziko la South Africa silidayang'anire mango kapena titi ngodya zina ziwiri zitatu za nkhaniyi komanso silidalole a Bushiri kuti apereke umboni wawo makamaka pa nkhani imeneyi kotero kuti Supreme Court yanena kuti yayi Bushiri sakupita kulikonse Bushiri tili naye mdziko muno Milanduyo ngati kuli kuyankha aziyankhira konkuno koma kuti apite kumeneko moyo wake ukakhala kuti uli pa chiwaya ukhoza kukachitidwa mang'ina potengera kuti mdziko la South Africa anthu ake ndankhwiru kufuna kuchotsa miyoyo ya anthu ena ndipo saganiza kawiri katatu pofuna kupanga zimenezi. Nde post imene yalembedwa pa Zodiak ikukamba ndithu nkhani zake zoterozo koma tiyeni tiwerenge ndithu maganizo. anthu osiyanasiyana kuchokera pa tsamba limeneli komanso kuposaposa inunso mukhoza kuyika maganizo anu mu comment section imo chifukwa zimenezi zomwe zimatithandiza kwambiri kuti inu ndi ife pano tizitha kumayendera limodzi mwachanguchangu tiyeni tiwerenge ndithu ma comment amene wawa kuti kodi zinthu zake zikuyenda motani tikawerenga tikhalenso tikutambasula nkhani ziwiri zitatu makamaka kukhudzana ndi uh, nkhani imene ya a Bushiri Comment yoyambirira yochokera kwa Uladi M'bwana akuti now I believe that Chakwera was not a good pastor. Comment ndithu yochokera kumene kwa Uladi M'bwana akuti akukhulupirira kuti Chakwera sanali m'busa wabwino. Amenewa ndi maganizo ake, si maganizo a Dreams Media komanso si maganizo a Zodiak Online. Amenewa ndi maganizo a Uladi M'bwana. Tiwerengenso comment ina yochokera kwa Lucius Chambama akuti and I quote Judge Mzonda Mvula Chi Chi Chichewalise the word judge ati Chichewalise the word judge mtolankhani pena muzikhalaso serious kaya sitikudziwa kuti akamba kuti chani komabe it is what it is tiyeni tiwerengenso comment ina kuchokera kwa Chathima akuti next Bushiri shares bags of maize to people of Thyolo Watero ndithu ameneyu ndithu nayeso maganizo ake. Tiwerenge maganizo ena kuchokera kwa Sam Mhango akuti man of God of these days business ndi kunai prophesy apite akaone nyekhwe. Nayeso ameneyu ndithu kupereka maganizo ake osemphana ndi maganizo a gulu. Stevia John akuti sinapite kusukulu nathawira pa window. when did south africa became boma somebody correct me nayeso ameneyu waika ndithu maganizo ake anthu amaika maganizo osiyanasiyana pena umatha kuwerenga makomenti osemphana ndi nkhani komabe it is what it is pagulu pa anthu samalephera anthu ena ake ongofuna kusangalatsa kudabwitsa komanso kuchita zinthu zosagwirizana ndi nkhani hey, timabweratu ndithu pamudzi pano ndi nkhani zosiyanasiyana don't forget to subscribe this channel because uh, we are here to make sure that you are well informed makamaka ku nkhani zochitikachitika za mdziko lino kuphatikizaso maiko akunja until that next time ine mtolankhani yemwe uja wopanda pepala ndingoti mwakumva nonse zikomo And the Lord says, Today it is tikuthokozeni popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni nchoti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe